ATV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ Kayindi jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ji sanuma sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔni an bɛna walawalali k'o kan kɛnyɛrɛye nasira fɛ aladɛri ture ale ye sifin ye min cɛsirilen don bagan mara fɛ kayi kɔnɔna la sɔni an bɛna walawalali kɛ nin dɔgɔkun kibaruya nin kɔnɔ wagati gɛlɛya nasiraw fɛ kayi dugu kɔnɔna la binɛkɔli fana o dɔ farala o musakaw kan an bɛna walawalali k'aw y'o ko la i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba tɛmɛnenw la ji ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ adamadenyaw la kayi sigida min bɛ wele kayindi a bɛ wagati caman bɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ji sanuman sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jɛ ka asita ba ka sɔrɔlenw lajɛ minnɔgɔ bɛ k'an na ni worobinɛ tigɛra kɔlɔnji a man di a tɛ se ka min ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ se ka kɔlɔnji min fo n'an taara ji sachet san ji ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka hadamadenya la sabula ni ji tɛ yɔrɔ min ɲɛnamaya tɛ yen a bɛ waati jan bɔ kayindi atetebugu la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ji sanuman sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ tobilikɛlaw bɛ walawalali k'an ye u ka gɛlɛya kan anw yɛrɛ kɔni kama anw yɛlɛmana nin sigida in yan anw ma worobinɛ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ ji bɛ san anw bɛ yan nɔ a bɛ san tan ni

Wa hali worobinɛ bɛ minnu ka so u lafiyalen tɛ, worobinɛ bɛ du min kɔnɔ n'u bɛ tila ka ji san ou bien u bɛ tila ka maɲumanko kɛ ji nɔfɛ dan t'a la, fo n'u wulila su 3 heures ou bien 2 heures dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ k'olu bɛ yɛrɛ u tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ, hali anw minnu b'a san anw de ka fisa n'olu fana ye, i b'a dɔn worobinɛ ko ma mago ɲɛ o la. Walasa ka dɔɔni bɔ jiko gɛlɛya la Kayindi sigida kɔnɔ, sifinnakaw dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don ka ji ta wotoro la ka taga feere u y'a yira k'a fɔ o ji yɛrɛ sɔrɔli tɛ taa ɲanimagoro kɔ vraiment kayindi jiko a man nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ des fois n y'a f'i ɲɛ cogo min ça fait trois ans joli ne yɛrɛ bɛ ji feere la san kalo tan ni fila samiyɛ fara tilema kan ani fonɛnɛ kan kayindi jiko man nɔgɔ hali dɔɔni des fois mɔgɔw bɛ na jiko la yɛrɛ

a kɔni n'a sera ka dilan a bɛ diya n ye vraiment kayindi jiko a ka gɛlɛn parce que an yɛrɛ an bɛ taa ji in ta bada la donc an bɛ taa ji in libérer fɔ atetebugu kɔfɛ buguso la n'a sɔrɔ i bɛ buguso yɔrɔ dɔn vraiment a distance ka jan bon worobinɛ min bɛ sanfɛla ninnu na donc depuis ni tilema kɔni bɔra ji tigɛla olu ma donc ji tɛ na yen tuguni bon sanfɛlaw fana worobinɛ fana o ji fana tigɛlen o ka suma quoi a ji bɛ na mais a fanga t'a la a tɛ se ka yen yɔrɔ mɔgɔ ninnu a tɛ se k'olu servi donc ko an fana bidon fɔla an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka se ka dɔ fana d'olu ma vraiment jiko kɔni a ka gɛlɛn kɔnɔbara tɛ ko wa ji sanuman bɛ kɛnɛya de kofɔ o nasiraw fɛ kayindikaw bɛ welewelemada bila baɲumankɛtɔn ani jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ don u ma ji sanuman sɔrɔli la a tiɲɛ kɔni ka di ala ye jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera k'u kɔfilɛ kayindi la kayindi amidalayi un anw bɛ yen de n'u sera k'u kɔ filɛ an na jiko in kɔni na a bɛ fisaya kosɛbɛ u ye worobinɛw na dɛ mɛ worobinɛ minnu nana ji tɛ se ji tɛ na worobinɛ bɛ se ka semɛni kelen semɛni fila kɛ du kɔnɔna na i b'a sɔrɔ worobinɛ bɛ yen nɔ mɛ ji tɛ na yɔrɔ kun kɔni t'o worobinɛ ko la n'u sera k'u kɔ filɛ n'o la kɔni o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'u sera k'an dɛmɛ ni worobinɛ kɔni ye worobinɛ donni t'a ɲɛ ye dɛ f'a ka bila nɔrɔmali fana na o fana ka d'an ye dɛ Worobinɛ ka na su a ka na tile fɛ an b'an ka ji sɔrɔ nɔrɔmali la cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la jiko gɛlɛya kɔni b'an na n'an tun sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la a tun ka fisa parce que yan wagati dɔ bɛ kɛ hali worobinɛ ji san ta i t'a san ta sɔrɔ kuma tɛ min yɛrɛ kɔni bɛ du kɔnɔ kɔni n'an tun sera ka ji min ta sɔrɔ a tun bɛ fisaya weleweleda min ne bolo ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye vraiment u ka wuli Kayi jiko la sinon Kayindi jiko ma nɔgɔ hali dɔɔni a ma nɔgɔ n'a fɔra san kalo tan ni fila jiko gɛlɛya bɛ sen na san kelen tɛ san fila tɛ fo san o san vraiment a ma nɔgɔ u ka wuli k'u jɔ dɔɔnin vraiment kayindi jiko a ma nɔgɔ bagan mara bɛ jate baara fɛ min bɛ nafa caman lase mɔgɔw ma aladɛri ture ale ye denmisɛnnin cɛsirilen ye bagan mara nasiraw fɛ an wulila ka se ale ka fɛrɛmu kɔnɔna ma samɛ darisalam an ka jɛ k'a ɲamada jega jara ka sɔrɔlenw fɛ
Bagan mara ye baara ye min nafa ka bon kosɛbɛ o kama maa caman donna baara in na o nasira fɛ an wulila ka se Aladɛri Ture ma ni ale ye denmisɛnnin cɛsirilen ye baara in kɔnɔ. Bon nin hakilina nana n na cogo min na élevage n'i sɔmina a la i tɛ biro kɔnɔ baara kɛ parce que ale fɛn avantage ye 100% de ye quoi i bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ni bagan mara ye. parce que diɲɛ yɛrɛ sigilen don baganmara ni sɛnɛ de kan voilà o de la ne ni initiative ta ka taa ni baganmara ye san tan ani naani kɔfɛ aladɛri ture bɛ ka bagan caman mara i n'a fɔ sɛw kɔnɔw kamiw sagaw fo ka taa se wuluw ma baganw ka ca mɔgɔ kelen se k'a bɛɛ dirize dɔw okipilen don wulu dɔrɔn na dɔw okipilen don pizɔn dɔrɔn na dɔw okipilen don sɛdennin dɔrɔn na dɔw fana okipilen don sagaw dɔrɔn na ani dɔw fana bɛ okipilen don otirisiw la voilà an y'a tila tila tila ten de pour que contact kana kɛ mɔgɔ min bɛ wuluw ka yɔrɔ o tɛ se ka na sɛdenninw ka yɔrɔ la pour que bana kana na u minɛ bɔn mɔgɔ min fana bɛ eh, sɛkunbaw ka yɔrɔ la o fana tɛ gɛrɛ sɛdenninw na bamananw ko kangoma tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan o b'a yira k'a fɔ nafa dɔ bɛ baara in na zonzani filɛ nin ye a ka production ka terin quoi a ka production ka terin trop bon euh, mois yɛrɛ la zonzani bɛ se ka production a bɛ se ka teliya a bɛ se ka kɛ deux fois ale ye ɲaga feere i ɲɛ t'a ale sensi la ale un mois tantôt n'an ko an b'a feere sisan an bɛ se k'a feere 80 000 90 000 est-ce que tu vois bon o fana ni monde tɛ kelen ye mais monde fitini a jeune couple an bɛ se k'olu feere wa bi saba wa bi saba ni duuru wa jeune couple u ni bapɛri fana tɛ kelen ye quoi bapɛri an bɛ se k'olu feere deux cent cinquante mille trois cent mille ka taga ainsi de suite baara bɛɛ ni a nafa ni a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na saw ni fɛnmisɛnninw ka cinni kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ baganmara la gɛlɛyaba an y'o sɔrɔ a la wagati dɔ bɛ kɛ i bɛ na ni sɛ sɛdennin caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kayi donc a tɛ taa marché bɛ jɔ tak a tɛ taa o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ni sɛ sera a tagali o ye problème ye dɔw b'i ka sɛ ramasser a wari sɔrɔli kabako don i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i m'a wari sɔrɔ i tɛgɛ la o fana y'a gɛlɛya fanba ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'a la parce que i bɛ pigeon dɔw san u tɛ se ka produit i bolo bon u b'i bolo i ye wari don u la i tɛna se k'u faga a filɛ a filɛ o y'a gɛlɛyaba ye bon a dɔw fana la u bɛ fan da fan tɛ ɲa bon i b'a dɔn o ma nɔgɔ baara la quoi bon comme si i bɛ se k'a a bɛ se k'a da fana a bɛ ɲa o bɛɛ b'a la quoi dɔ kɛ o de bɛ maa fadenkɛ ɲɛbɔ i la wa sigi tɛ maa sɔn n'i ma kɛ mɔri ye o kama nin baarakɛla ninnu bɛ welewele da sifinnaka tɔw ye u kan'u sigi k'u bolo don u da kɔrɔ bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ jeunesse ɲɛ na vraiment élevage a ka di baganmara ka di puis pigeon ka di n'i donna a la i b'i tulo ti i b'i ɲɛ ti parce que mɔgɔ caman bɛ u b'a fɔ a cɛ fa bɛ n na mɔgɔ yɛrɛ b'i ka baara bɛn pigeon mara ma mais alors que u t'a lɔn N bɔra k'o de f'i ye kuma daminɛ la sisan n ko kalo o kalo i bɛ se ka waa bi saba sɔrɔ pigeon na o y'a dennin o ni ba pɛri tɛ kelen ye. Ka jeunes sensibiliser bɛɛ ka don élevage la, u ka gɛrɛn na temin, u ka nɛmɛ nɛmɛ, u ka baroba bila u ka don bagan bagan élevage la. Jamana tɔw taara ka Kayi to k'a sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye. Senegal bi bi in na n'i ye exemple ta yen, n taara yen n ye fɛn dɔ ye baganko kan, o de la ne tɛ se ka courage bila bilen baganko fɛ. tɛ se ka courage bila bilen ne ye saga kelen dakar y'a fɔ eh, a tɛ tɛmɛ lɔgɔkun kelen kan saga kelen 55 miliyɔn o ye ladoum ye o saga in source bɔra an fɛ kayi yan de ka taa senegal u y'a modifier k'a modifier an bɛ taa a san wariba la ka na n'a ye donc o b'a yira kayi ka jeunes bɛɛ y'u sigi k'u ɲa u ban élevage de ma k'u sigi k'u bolo croiser ka kɛ temin ye donc wɔlɔfɔw taara k'an to nin niveau de i y'a faamu baganmara ye jamana jɔli ngulomaba dɔ ye a fɔ ni o tara ba la caman tɛna bɔ sifinnakaw ka baarabaliya la wa ka kɛ ni wagati gɛlɛya ye fɛn caman de sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ kayi dugu kɔnɔna la fɔlɔ pinɛ tun bɛ kɔli bi wɔɔrɔ la bi o pinɛ kelen bɛ ka kɔli kɛmɛ la walasa ka ni gɛlɛya ninnu kun dɔn an ka jɛ ka abdul karim konate ka sɔrɔlenw lajɛ fɔlɔ wo kelen o kelen tun bɛ kɔli bi wɔɔrɔ pinɛkɔlilaw fɛ nka ka kɛɲɛ ni waati gɛlɛyaw ye a kelen o kelen bɛ kɔli bi kɛmɛ ka bɔ bi wɔɔrɔ la ka taa kɛmɛ la ye yɛlɛma ye min kuma cayalen don mɔgɔw fɛ o hukumu kɔnɔna na an wulila ka taa pinɛkɔlilaw yɔrɔ walasa u ka walawalali kɛ an ye wo kelen kɔli kɛmɛ mɔgɔ caman kuma fɔ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ka baara kɛ b'u pilɛn a la u b'a kuma fɔ an ye ko tiɲɛ la wo kelen kɛmɛ a ka ca u ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ani baaraminɛnw sɔngɔ gɛlɛyali olu de kɛlen don ka pinekɔli gɛlɛya kayi dugu kɔnɔna na karibilan de gɛlɛyara fɔlɔ parce que fɔlɔ an tun bɛ karibilan san position min na ani an b'a san position min na sisan o tɛ kelen ye karibilan gɛlɛyara bon an yɛrɛ bɛ baara kɛ ni kɔli yɛrɛ min ye anw tun bɛ kɔli san kɛmɛ ni bi naani kɛmɛ ni bi duuru mais sisan kɔli moins cher a bɛ se mille cinq cent ma kɔli bara kelen ɔ y'a dɔn kɔni a ko ma nɔgɔ dɛ bon anw yɛrɛ ka matériel anw bɛ baara kɛ ni matériel fɛn o fɛn ye kɔli o y'a nɔgɔmani de ye sisan i mago mana se compresseur ma k'i b'a san o b'a sɔrɔ i tun bɛ min sɔrɔ waa tan waa tan fila n'i bɛ waa bi naani bɔ i bɛ t'o sɔrɔ ɔ mansin fana bɛ o position kelen in na nin pinekolilaw y'a yira k'a fɔ olu fana ye denbayatigiw de ye o la ka koleli kɛ bi wɔɔrɔ la nafa tɛ olu kan dɔ faralen bɛ kow bɛɛ kan bon n'an fana ma dɔ fara a kan bon a bi wɔɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ an arranger E ka baara ye fɛn min ye n'i fana m'a essayer ka dɔɔnin far'a kan pour que e dun ka fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ i ka sosaraw b'a kɔnɔ dɛ n'i banana o b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka nécessaire bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Gɛlɛya ni nɔgɔya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o nabolo fɛ kolelikɛlaw bɛ weleweleda bila u ka kiliyanw ma. Ɔ ne kɔni b'a ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini an ka kiliyanw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka laɲini tɛ gɛlɛya in ye anw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni matériel min ye a bɛɛ de gɛlɛyalen don. vraiment o de kama u k'a ɲini an k'an dusu mada ɲɔgɔn kɔrɔ ni ala sɔnna a ma ni ala ye nɔgɔya nati wagati min n'an ka kan ka fɛɛrɛ kura minnu fana ta an b'olu ta pour que an bɛɛ lajɛlen sago kɔni ye nɔgɔya ka na jamana kɔnɔ o de kɔni ka d'an ye ci min bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna dɔrɔn u k'u muɲu a bɛ nɔgɔya ko bɛɛ n'a wagati de don quoi bon n'a jigin wagati sera fana a bɛ nɔgɔya Karibiranko baaraminɛnw da gɛlɛyali fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma kɛlen don ka kɔlɛli sɔngɔ gɛlɛya o na bolo fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ walasa kɔlɛli sɔngɔ ka nɔgɔya jamana kɔnɔ kibaruya ani jamana kɔkan kibaruya olu bɛna lase aw ma teliya la jelika tarawele fɛ jamana kɔnɔ kibaruyaw la kayi kɛnɛyako ɲɛnabɔlisoba ye covid 19 tako sabanan baaraw kɛ kayindi cscom kɔnɔ arabadon octobre kalo tile tan ni kelen san ba fila ni mugan ni saba nin lajɛ ɲɛnamayara kayi marabolo ɲɛmaa ka dangan fɛ n'o ye adama bamba ye jamana kɔkanko kibaruyaw la an bɛ taa gine jamana kɔnɔ amadu damaro kamara ni ale kun ye assemblée nationale président kɔrɔ ye ni a nɔminɛlen kun don wari yuruguyurugu ko dɔw la gine jamana ɲɛmaa alifa kɔnde ka fanga dafiri kɔfɛ Tɛnɛn don octobre kalo tile kɔnɔntɔn san 2023 ale kɔni bilala. Hamas ni Israël ka kɛlɛ tile naaninan don, Israël kɛlɛkɛcɛw y'a yira k'a fɔ u ka kumasen dɔ senfɛ tarata don octobre kalo tile tan san 2023 ko Hamas maa 1,500 de fagara bande de Gaza kɔnɔ. Gabon jamana kɔnɔ, Sylvia Bongo ni ale ye Gabon jamana ɲɛmaa kɔrɔ muso ye. Ni ale lasɔgɔlen kun don a ka du kɔnɔ kabini Gabon finitigilakaw ye fanga dafiri kɛ utukalo tɛmɛnen wa a yirala k'a fɔ ale nɔminɛlen kun don wari yuruguyurugu ko dɔw la
ni ne kun bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn waati wɛrɛ